Dia daoibh gach éinne! Táimid anseo in Aerfort Bhleá Cliath arís inniu agus tá mé le beirt chairde nua. Tá mé le mo chara Emer, Dia dhuit Emer! Dia daoibh go léir! Agus mo chara Emma! Dia dhuit Emma! Agus tá an triúr againn, triúr dlúthchairde, táimid ag dul inniu go dtí an Iorua! Tír nua dúinn ar fad an Iorua agus táimid ag dul chuig an príomhchathair, chuig Oslo. So tá an eitilt sin dhá uair a chloig agus táimid ag tnúth go mór leis. Tá sé Lá Fhéile Pádraig inniu so Lá Fhéile Pádraig sona daoibh go léir. Chuamar trí chathair Bhleá Cliath ar maidin ar an slí anseo go dtí an aerfort agus bhíomar i mBleá Cliath thart ar uair roimh na paráid so chonaiceamar an-chuid daoine ann ag caitheamh glas agus bhí siad réidh don paráid so bhí sin an-deas ar fad agus anois táimid ag bordáil so táimid ag bordáil thall ansin. So caithfimid imeacht, cífimid ansin thú. Táimid go léir ina suí le chéile, woo! Tá an tae agus an caife saor in aisce. Féachann an bainne cosúil le seo!

Tá muid anseo in Oslo ach tá Emma greamaithe ag an slándáil. Níl sí tríd go fóill ach táimid tríd so Slán Emma! Bíodh saol deas agat!
Fuaireamar an traein go lár na cathrach. Bhí an costas san áireamh sa phas Oslo. Chuimsigh an pas seo go leor nithe is díol spéise agus an t-iompar iomlán. An costas a raibh ar an bpas ar feadh ocht n-uaire is daichead ab ea seasca ceathar euro.
So, gach éinne, má tá sibh ag smaoineamh cad a chosnaíonn seomra mar seo in Oslo, bhí sé seo céad euro tríocha i gcomhair trí oíche i gcomhair an triúir againn agus tá na triúr leaba againn agus tá radharc againn, táimid i lár na cathrach anseo chomh maith.

So seo é ár gcéad béile anseo san Iorua. Chosnaigh sé sin go léir agus na deochanna chomh maith, thart ar €85, ach is fiú é mar tá ocras an domhain orainn so táimid chun tosnú. Is aoibhinn linn a bheith ag féachaint timpeall na hollmhargaí nuair a táimid thar lear agus tá sé chomh suimiúil. Cé mhéid a cosnaíonn rudaí? Ó, sin ocht euro i gcomhair cáis. Ceithre euro déag. An fiú é? Is fiú. Tar éis ár mbéile, chuamar ar ais go dtí ár n-óstán chun codladh maith a fháil. Dia daoibh ar maidin ó Oslo, Dia dhuit, Emer! Conas tá tú ar maidin? Go maith. Bhí codladh. sámh agamsa so táim réitithe. Oh perfect, mise chomh maith. Táimid i gcaifé beag atá in aice leis an óstán anseo. Táimid anseo toisc go bhfuil margadh ag an óstán go bhfuil fiche faoin gcéad as an bricfeasta ar maidin. Má tá tú ag fanacht san óstán so táimid anseo ar maidin le rud álainn. Saghas pastry? Yeah, saghas pastry, tá caramel ann agus caife, sú,. uisce agus tá sé chomh nua-aimseartha. Táim i ngrá leis an áit seo, tá sé chomh haoibhinn. Táimid i lár na cathrach anois, lár chathair Oslo, agus táimid ag tosnú an lá le turas siúlóide. Mé féin, Emer, Emma agus na mílte daoine eile atá anseo, seo é an grúpa. Bhí sé saor in aisce agus tá sé díreach chun tosnú.
Ba shlí iontach é an turas seo chun eolas a fháil faoin gcathair. Chonaiceamar an seanchathair, an fiord agus Halla na Cathrach, an áit ina mbronntar Duais Nobel na Síochána gach Nollaig.

Táimid tar éis sroiseadh anseo go dtí an Daon Iarsmalann, so tá sé seo díreach lasmuigh den chathair. Músaem atá ann agus tá sé lasmuigh faoin aer. Taispeánann sé Oslo agus an Iorua dúinn mar a bhí sa seanaimsir agus tá sé stairiúil, tá an ailtireacht go haoibhinn. So táimid anseo i seanbhaile, baile traidisiúnta ón Iorua agus féicimid anois. Cad atá istigh ansin, Emer? Ohh! Seacláid agus milseáin de shaghas éigin, tá liquor ann, tobac agus mar sin de. Go hálainn!
Ooh, Dia dhuit Emma. Dia dhuit. Cad atá anseo? Ó, wow. Maith thú! Ní labhrann Emma an-chuid Gaeilge ach tá sí sásta. Ach labhrann Emer an-chuid Gaeilge mar bhuaileamar i gColáiste an tSamhraidh, Coláiste Gaelach é! Agus ansin rinne sí céim as Gaeilge, so tá an t-ádh orm. Tá gach teach anseo déanta as adhmad. Tá siad an-an-traidisiúnta mar d'fhoghlaíomar inniu ag an turas siúlóide go raibh an chathair go léir déanta as adhmad, Oslo, ach dhóigh sé 14 uair so sin dochreidte. Agus ansin rinne siad

Woo! Tá sé chomh deas chun a bheith anseo sa nádúr, san Iorua, mar tá clú agus cáil ag an nádúr atá anseo, agus táimid ag lorg stave church, eaglais stave, agus sin eaglais an-traidisiúnta ó thuaidh, ceapaim, ó thuaisceart Iorua, agus, ó, tá sé againn anseo, féach ar seo. Ó, tá sé go geal. An bhfeiceann sibh é? Taispeánfaidh mé anois daoibh, tá sé go haoibhinn. Táimid fós sa pháirc, sa Daon-Iarsmalann agus is fiú é má tá cúpla lá agat anseo in Oslo, má tá suim agat sa stair, go háirithe an stair a bhí ann timpeall na tíre ar fad agus muna bhfuil tú ag dul go dtí na cathracha nó na háiteanna eile anseo, is fiú teacht anseo agus féachaint ar phíosa Píosa stairiúil. Dar ndóigh, bheadh an áit seo bainteach leis na Lochlannaigh! Féach ar an long seo. Hey! Lochlannaigh! Faraor, tá Músaem na Lochlannaigh dúnta faoi láthair, ach yeah, tá an áit seo ceart go leor chomh maith chun an stair a fheiceáil. So, táimid ag caifé san Iarsmalann agus fuaireamar rud an-traidisiúnta, sin waffle le cáis donn. Ó, tá sé píosa te. Cáis donn agus subh. So, féachann sé an-ait ar fad ach táimid chun é a roinnt idir an triúr againn. Leis an subh. An subh agus an cháis. Chuala mé go raibh sé seo an-láidir, bhuel, chualamar é sin ó Kara agus Nate, go raibh maith agat Kara agus Nate! Níos mó cáis. Sin an-, an-ait. Ach n'fheadar an bhfuil an, an like, an cáis le blaiseadh?
Ó, b'fhéidir nach raibh go leor agat. Tá sé ann.

An-shuimiúil. Deirtear go gcuireann na dealbha anseo céimeanna saolta in iúl dúinn. So tosnaíonn siad nuair atá siad an-óg, leanbh atá ann agus ansin páistí beaga, páistí móra, daoine fásta agus mar sin de. Chaitheamar an tráthnóna ag siúl timpeall roimh an dinnéar a fháil i mbialann Téalannach. Táimid ag críochnú oíche álainn eile anseo in Oslo le deoch anseo. Sláinte cailíní!